O mere eme ọka nsụpe Igbo it was a huge success asụsụ Igbo amaka asọmpi asụsụ Igbo ehe your one and only Ada Love World so na ndị ọkaikpe maka asọmpi nke aha

na ndị ritere ihe nke a bụ onye nke mbụ nwaanyị ritere ihe nke a bụ ndị na ndị na-egosi ihe nkiri ngwa leenụ nwaanyị ebe ọ na-egbu ọja ị fụnugo nwaanyị na-egbu ọja lee nwaanyị ebe ọ na-egbu ọja anyị nwere ihe niile eyi ogbu ọja nna anụ ana m anụ ana m anụ ana m anụ Ei. ụbọchị taa nnọọ ee Chukwu emeka ihe niile gara nke ọma kedu onye ga-abụ ọka nsụpe anyị anyị mechara nweta ọka nsụpe anyị nwaada si St. John High School dakpu wee bịa bụ ọka nsụpe anyị ndị nke ọzọ ndị Mater Christi bụ onye nke abụọ na onye nke atọ ụmụaka na-agbalị ọ nke a gosiri na asụsụ Igbo nwere olileanya o anyị nwere olileanya ihe ọ bụla ị chọrọ anyị nwere ya

obi bụ m sọ aṅụrị ụbọchị taa ihe niile si wee gaa ka m si nwee ohere leenụ m ka m si nwee nnọọ ohere iso na ndị ọkaikpe ọka nsụpe anyị Nke a bụ ọka nsụpe mbụ na ọka nsụpe asụsụ Igbo na mba ụwa niile nke mbụ. N'afọ gara aga ka ọ malitere. Nke a bụ n'afọ ugbu a. Nke a bụ afọ nke abụọ a na-eme ya. Ndị mmadụ na-asị, ụfọdụ a na-asị, otu sụbakwa Igbo, sụbakwa Igbo, onye ọbụla sụbakwa Igbo. Anyị na-ajụzi kedụ ife ha na-emezi ka ha wee sụba Igbo? Ọ ihe a ka a na-ekwu okwu ya. Ọ bụrụ na ndị ọbụla ga-etinye aka, ndị ọkachamara, ma ndị ụkọchukwu, ma ndị ụka, ma ndị ụlọ akwụkwọ, tinye aka wee na-akwado ihe ndị dị otu a, ihe ndị dị ka ọka nsụpe a. Ọ bụrụ na ị bịara ọka nsụpe Igbo a, hey! ọ gaghị adị gị ka ọ gị laa ala. Lezianụ ndị kwere ukwe,

ụmụaka ụmụaka anyị nwekwara ọnatarachi ha nwekwara onyinye ụmụaka anyị na-agbalị ma ndị nkụzi na-akụzisi asụsụ Igbo na ụlọ akwụkwọ dị iche iche ana m ekene unu ọkachasị ndị bịara ọka nsụpe Igbo ei ha niile gbalịrị gbalịrị ọ bụrụ na e si otu a na-eme ya na-eme ya nwee ndị nkwado na-akwado ihe ndị dịgasị otu a o nweghị ka asụsụ anyị nwụọ Mm-mm. o nweghị o nwegodo ebe ọ na-achọba ịnwụ anyị akpọlitebego ya asịghịkwa gị asụna asụsụ bekee mana marụgodo ihe ekwe na-akụ n'asụsụ nna gị eziokwu na asụsụ bekee abataghị anyị ma asụsụ bekee dịkwa mma mana anyị gaara aga n'ihu n'ihe ndị ọzọ n'asụsụ anyị godu anyị na-aga n'ihu malụ ife ekwe na-akụ n'asụsụ anyị rụzie ya wee na-aga anyị mụta nke anyị amụta nke a. ee ngala mụ na ụmụaka so ahazi ma nke bụ nwanne m n'ime ya nke ọzọ awụghị nwanne m ngwa lezie lee lee nụ- lee na Ada Loveworld gị eyi nwata bụ sọ mma o. nwaanyị bụ dachi asụsụ igbo ga-adị ọ ga-adịgide na na ọkaikpe ọkai- ọkaikpe nke- ọkaikpe gị